Takulandirana Malawi, dzina langa ndine Robert Kalembera, iyi ndi episode inanso ya Know Your Actor imene tsopano taipanga upgrade tonena choncho Know Your Actor inaima kaye pakatipa imene tinakonza kuti tidzingocheza ndi ma actors okhaokha komano tsopano tazisintha kunena kuti titha kumachezanso ndi anthunso osiyanasiyana nde lero mu studio muno Ndabwera ndi amayi amenewa. Amenewa ndi atiuza okha dzina lawo komanso chimene iwo amapanga. Monga mmene tanenera kuti Know Your Actor podcast taionjezera kunena kuti tidzichezanso ndi anthu osiyanasiyana wina aliyense amene ali ndi luso around ku Malawi kuno. Kotero mukhale pompo muone kuti mayi amene takubweretserani lero ali ndi luso lotani. Takulandirani mayi.
Zikomo. Ine ndine mayi Samisoni. Dzina langa ndine Joyce Nowa. ine luso langa ndino- ndi loyimba ng'oma
muli Ine- ng'oma mmachaya ngo kwambiri ndimaombanso zedi Eh, eh. ng'oma imeneyi kuti ndiyiphunzire Mm. ndayiphunzira mwakamphindi kochepa Mm. ndimapemphera mpingo wa CCAP Mm. ndiye kumpingo wa CCAP kuja ndimapita mofulumira cholinga ndikakumane ndi anyamata amene amatha kumayimba chani kodi ng'oma Ndiye ndimatha kumasiya sima pamoto ndikangomva kang'oma kakuyimba choti church ya kwathuyo inali pakamwamba pa phiri ndiye ndimatha kusiya sima pamoto ndikangomvetsera kang'oma kaja kamanditenga mtima ndiye ine kuthamanga tu basitu ndikafika pamene paja ndikatero ndimalanda ng'oma ija kuti ndiphunzireko nde amatha kumandiphunzitsa anyamatawa pamene
ee tu ndi moti pano tikakuuza kuti kubwere ng'oma muchaye muchaya ndikhoza kuyimba soko basi munena ee chabwino ah, takatitengereni ng'oma takatitengere ng'oma ase

eh, sitili mu tchalichi eh, eh, koma pano tiku- tikuyimba eh, chifukwa tinangondiyimira ano ineyo tsopano eh, ah, eh. Eh, nde palibenso ndilandira ndi ndekha ndithu basi makolasi ndimayimenya Oh. Eh, lu- moti titati titapita ku divine church of god ti- kuti tikaone kuti mwina poti pano ndi mkati mwa wiki muli ndi mapemphero mkati mwa wiki mukwina wa eh, mapemphero tili nawo ngati lachiwiri lachiwiriri eya moti lachiwiriri ndati ndabwera kudzaonerera kuti ndidzaone kuti muchango kwambiri mapemphero amenewo a, a lachiwiri ku chalichi kapena kuti ayi kumene kuti mangopanga timati ku fellowship momwe mumapangira fellowship Eh. oh, ndoti ine ndifunitsitsa kuti fellowship ina akamala fellowship ina yake imodzi ayimba ng'oma mu studio muno komanso fellowship ina yake imodzi ndifuna kuti iwowa ineyo ndidzapite ndikajambule ndekha ku fellowship kwawoko ya ndiye leroli ndiwapatse mpata kuti ayimbe ng'oma mama Mm. ng'oma yabwera Eh, atibweretsera ng'oma iyi Hey, yo, mu- muyimba mmene ilirimu basi tingoyimbabe koma siyenera izimveka chonchi mawuwa ayi Imayenera izimveka.
imafuna izimveka mawu bwino kuti ndi Eh. nyimbo zizitengana bwino Akubweretserani ng'oma yolakwika kapena. ng'omayo ndi yomweyi Eh. komano ngati ndi mmene kulili kumwambako Eh. yakhala ngati kuti Yazizira. yazizira Eh oh chabwino.
Eh. Nde chowambira tilibe koma tangochaya nde nyimbo yake ikhale nyimbo yanji. nyimbo yake Mm. ndayamba kale kuona Ndayamba. zodabwitsa Well, ndayamba kale Eh, ya, kuona imeneyo. zodabwitsa okay amayi afuna tilimbe nyu- ndi- ndiziyambisa ine kamene muyambisa muziyambisana okay Eh, olo ine ndikuzayambisa munthu wayambisa tizingokuyankhirani ehe chabwino eya amayiwatu afuna ayimbe ng'oma Tabu- kubweretserani mzimayi odziwa kutchaya ng'oma amangoti ng'oma amayimba ndi azibambo ng'oma amayimba koma apapa takubweretseraninso mzimayi odziwa kuyimba ng'oma takhani pompo muone kuti ayimba motani

mumaoneka kuti mumatha ndithu kuimba eh. ndi pulogalamu yathu imakhala yachichepere kwambiri timafuna tingocheza ndi anthu kwa 5 minutes chabe eh. ndi apa tikaona nthawi tiona kuti tikuyandikira ku 5 minutes kumeneko eh. ife tithokoze kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu mu studio muno ku god of amani studios ah, komanso ndikukhulupirira kuti kuti lachiwiri likubwerali mm. mundimbira foni ku fellowship imeneko kuti nanenso ndikaone kuti mumatchaya bwanji pagulu Ah, popo ndipo tiyesetsa. muyesetsa eti Eh. ayi chonchotu ndi mmene tachezera ndi mayi amenewa mayi samson amenewa akupemphera mpingo wa Advent church of god komano anaphunzira kuimba ng'oma kuchokera mpingo wa CCB ndipo iwowa ng'oma amatchaya ndithu tikhulupirira kuti mwaona nokhanso mmene iwowa atchayira ng'oma pa tsiku la lero kufikiranso sabata yamawa kapena kuti pulogalamu ina imene ikubwerayo ya know your actor Komano tidzitinso know your actor? Mesa kuti taisintha? Pano tizingoti mwina know your artist eti? Ok chabwino tidziti know your actor yomweyo. Leroli ndinakubweletserani mzimayi ameneyi odziwa kutchaya ng'oma. Khalaninso ni pompo. Tapangani follow, mupange subscribe Ku YouTube channel ya ine kuti mudziona ma podcast alionse. Ndikubweletserani zabwino zochuluka kwambiri. Mukangosearcha Robert Kalembera pa YouTube nkungopanga subscribe. Kapena kuti Robert Junior pa TikTok mukatelo ndekuti inu ndi ife tili bwinobwino tili mtika. Zikomo kwambiri.